ndị be anyị mma mma nụ onye unu na-ahụ na onyonyo ma na-anụkwu onu ya bụ maazị Ifeanyi Nwosu nwa afọ a mụrụ na Nnewi na steeti Anambra ana m asị na ọ ga-adịrị onye ukwu mma dịrị onye nta mma nke onye na-eme dị mma ya gaziere ya onye makwana na nke ọ na-eme adịghị mma nwanne sepụ aka enwe n'ofe tupu o mee gịnị tupu ọ ghọọ aka mmadụ ihe m chọrọ iweta n'ụbọchị nke taata bụ ihe gbasara ọnọdụ ndị Igbo nakwa ihe ndị Igbo megasịrị na ndị Igbo kpara ike ndị Igbo bụ odogwu ndị Igbo a maara aha ha achọrọ m igosigasị onyonyo dị iche iche nke anyị ga tupu ana wee hụ mmụọ wee chọpụtagasịa ọ bụrụ na ya bụ ihe masịrị gị nyekwa aka zisaa ya zigara ụmụnne anyị bụ ndị Igbo nọ n'obodo dị iche iche n'ụwa gbaa gburugburu ya bụrụ na i le anya ihe ndị bekee na-akpọ history ọ bịa dịka a ga-asị na ndị Igbo enweghị ọtụtụ ihe anyị nwere ike igosi onwe anyị gbasara ihe mere n'oge gboo dịka ndị ọcha si anọkọta gosi anyị ihe mere ihe dịka narị afọ abụọ narị afọ atọ gara aga mana mm, ka o si gbatakwuru ọtụtụ ndị nna anyị ka ọ ga-abịa ịga jụọ enwere ike ịchọpụta ihe dị etu a ha na-asị na mgbe a nụsịrị ọgụ na ọtụtụ ihe mere kpata na ha enweghị ike idebetanwu ọtụtụ onyonyo ya bụ picture n'olu bekee mana anyị agago tupu nnọọ ya bụ ana wee hụ mmụọ wee nwetagasị ọtụtụ onyonyo dị iche iche anyị chọrọ igosi ndị mmadụ n'ụbọchị nke taa ihe gbasara onyonyo dị iche iche ndị nke esere tupu a nụ ọgụ biafra ma ndị nke esere ozugbo nje a nụsịrị ya bụ ọgụ biafra ọ bụrụ na i le anya na onyonyo gị ị ga-ahụ nnọọ onyonyo ihe gbasara elu ọnịcha n'afọ 1960 ọ bụghị obere ihe o nekene ka ị hụ etu ya bụ elu ọnịcha dị n'oge gboo oge gboo gara aga ị gbadatakwanụ ị ga-ahụkwanụ ka ya bụ Johnson Street nke dị na main market Ọnịcha n'afọ 1962 ọ bụrụ na i nenesia ya bụ nke nezienụ ị ga-ahụ okporo ụzọ awara awara nke si Ọnịcha wee gaba Ọka ka ị hụ ka ya bụ ụzọ dị n'afọ 1960 e nwekwara ọtụtụ ejiji dị iche iche eji mara ndị Igbo mgbe ọ ga-abụ ụmụ nwaanyị ndị Igbo ji ejiji ha kee ekike dịka ọtụtụ ndị Igbo na-akpọ ya ha akwụrụ chịm ị ga-ahụkwa ya ya bụ ihe n'ebe ahụ nezienụ anya ka ị hụ ebe ndị army Naijiria n'oge a na-anụ ọgụ Biafra nakwa ndị nkịtị ya bụ civilians ebe ha na-aga ya bụ akwa mmiri nke a na-akpọ Niger Bridge nke afụ agaa onye ị ga-ahụzi ugbu a bụ dike e ji eje mba na Nnewi ma n'ụwa niile gbaa gburugburu Prince Abyssinia Akweke Nwafọ Orizu onye nke bụ onye izizi nọ n'ọkwa Senate President nke Naijiria ọ bụ onyonyo ya ka ị na-ahụ ebe a i nekwanụ ị ga-ahụ mmadụ ka Sir Louis Ọdụmegwu Ojukwu onye nke ụwa niile maara aha ya i nezienụ anya ị hụkwanụ nwa ya nke bụ odogwu ị ma na a sị na agwọ aghaghị ịmụ ihe toro ogologo mmadụ ka late chief ọdụmegwu chukwuemeka ojukwu ikemba nnewi em ọ bụrụ na ị nenesia onyonyo ya ị ga-ahụzi ihe gbasara onyonyo ndị nze na ọzọ n'afọ 1961 ebe ndị nze na ọzọ na-akparịkọta ụbụbọ dịka esi eme ya i nezie anya ị ga-ahụ onyonyo ụgbọala mmadụ dịka His Highness Silas Ezenwa obi nke ndị ọka etiti n'afọ kwuru afọ gara aga ọ dị egwu ihe emegokwara n'ụwa ndị mmadụ abịasigo kpaa ike dị iche iche ma laghachi ị ga-ahụkwa ebe ụmụ okorobịa nọ n'ama egwuregwu nke Dennis Memorial School n'afọ 1962 nezienụ anya ka ị hụ ihe dịka All Saints Cathedral All Saints Cathedral abụghịkwanụ tata n'afọ 1960 i nee anya ị hụzienụ Onitsha Main Market etu ọ dị n'afọ 1962 e nwekwara ọzọ nke a kpọrọ akpaka forest ọ dị egwu nke a bụzi ụmụnne anyị ndị Igbo n'oge gboo gara aga bụ ndị nke nọ n'akụkụ mmiri Niger na-eche ka ụgbọ epeepe ga-eburu ha wee gaa ebe ha na-aga wee pụta nke ị ga-ahụ ugbu a bụ ụgbọ eji ebu ndị njem na ngwụcha afọ 1950 ihe emego nke a bụ ụbọchị obi Okosi nke abụọ nke Ọnịcha gara ịnabata mmadụ dịka Duke na Duchess ndị nke bịara ala anyị naijiria n'afọ 1959 mgbe afọ abụọ gasịrị ya bụ obi oke osisi a maara aha ya na ọnịcha wee naba mmụọ nke a bụzi ebe edebere ya iji wee sị ya ya mee gịnị ya jee ije ya nke ọma nezienụ onye oke dibịa a na-anụ aha ya n'ụwa gbaa gburugburu n'oge ahụ oke dibịa e mere ka a mata na aha ya bụ chinwụba ọnụ mba ọra onye nke site na mba aguleri dibịa oje na mmụọ nke ikpeazụ ndị Igbo nwere ma bụrụkwa dibịa nke nwetara nnọọ satifiketi ya bụ asambodo eji eme ihe gbasara dibịa n'oge ndị ọcha ka na-achị ala anyị bụ Naijiria nke a bụzi ụgbọala nke aka mere ebee ka aka mere ya bụ ụgbọala aka mere ụgbọala a n'afọ 1960 na obodo Nnewi bụ obodo nke m nke a bụkwa iji wee gosi gị na ọkụkọ ọbụla ga-abụ oke dịka ndị Igbo na-ekwu ọ na-ebido mbọchị ụtụtụ o wee bụrụ na i nee anya ebe ọ bụ na ndị Nnewi rụrụ ụgbọala 1960 nekwa ka chineke si wee zighachitekwa nya bụ ụgbọala na nnewi tata nke a na-akpọ Innoson anyị wee na-asị ndị igbo onye ọbụla mee gịnị onye ọbụla jide ka o ji nezienụ anya ka ị hụ etu ya bụ ọnịcha dịkwa n'afọ 1961 nke a bụ ebe ndị mmadụ na-akwụba ụgbọala asị ka achaa ya bụ lorry trucks dịka esi akpọ ya n'olu bekee n'afọ 1961 afụ ọ bụghị mbe na-efe o onyonyo dị iche iche a ana m eche na o nwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta na ya nke a bụ ebe e sere ihe gbasara etu a ga-esi wee rụ ahịa Ọnịcha nya bụ main market nke a wee bụrụ ụlọ akwụkwọ nke a na-akpọ Christ the King nke dị n'ebe na Ọnịcha tupu anụọ agha Biafra i nezie anya ebe a bụ ebe nke a na-akpọ New Market Road nezienụ ka ọ dị n'oge ahụ ị hụzienụ ụgbọala dị iche iche eji eme ọkanga n'oge ahụ ụgbọala eji abụ odogwu tata o nwere onye ga-ekwekwa anya ya bụ ụgbọ mana i nee anya ị ga-ahụ ka Volkswagen juru ebe niile ebe eji ya eme ọkanga ana m eche na ihe ị ga-aghọta ebe a iji wee gosi na o nweghị ihe bịara abịa n'ụwa a enweghị ike ịla ala maka na tata onye bupụtaziri ụgbọala dị etu a o nwezighị ihe eji ya eme mana anyị na-asị ndị nke nyara ya bụ ụgbọala ụnụ bụkwa odogwu n'oge afụ emụ m nke a gaa nke a bụ ime ahịa ọnịcha tupu a nụọ ọgụ biafra nna ee eh, a kọbakwanụ ka esi gba nya bụ azị abalị m ma sị na ji dị n'ọba ga-agwụ ọ bụrụ na ị nwere onyonyo dị iche iche ị nwere ike iji wee nyere anyị aka ka anyị nwee ike wee chịkọta ọtụtụ ihe gbasara ndị Igbo ya bụ nke a kpọrọ history etu anyị nwere ike mmadụ anaghị aga ụnyaahụ aga mana ọ bụrụ na o nwere onyonyo dị iche iche were ihe dị ka na ị bụ onye Imo bụrụ onye Anambra bụrụ onye Abịa bụrụ onye Ebonyi bụrụ onye Enugu ọ bụrụkwadị na i si ihe dị ka mba Delta maka anyị na ụnụ na-asụkwanụ ofu asụsụ ịnara a na-anụ asụsụ Igbo o nwee ihe ị nwere zitere anyị na akara Facebook anyị maazị Ifeanyị Nwosu Group ma ọ bụ na ị tụrụ m ya na nke m onwe m maazị Ifeanyị Nwosu ma ọ bụkwa na i zitere anyị site na WhatsApp na akara 08033170310 ma ọ bụ na i zitere anyị na email anyị maazị onye ije at gmail dot com ihe a bụ iji wee chịkọta ihe niile gbasara ndị Igbo dịka anyị nwere ike ka e were ya wee nwee ike hụ ihe a na-akụziri ụmụ anyị tụmadụ ndị nke a na-amụ na mba ofesi maka na mgbere eteghị aka anyị amakwaghị ebe mmiri bu anyị aga ahụ mana o si taa dị mma o mere gịnị ọ dịbara gboo ndị kwado ya n'ụbọchị nke taata mere ka ozi a ruta ụnụ ntị bụ ndị Finland Stones Limited nke ofu onye n'ime ndị na-ahazi ya bụ ofu nwa afọ a mụrụ na Nnewi na steeti Anambra Maazị Nnamdi Atụegwu onye nke a gara nnọọ mba Finland wee soro ndị ọcha wee mụọ ihe gbasara interlock nke ọ ga-abụ ị rụsịa ụlọ ma ọ rụchaa ụlọ ndị njem ya bụ hotel ma ọ bụ rụọ ụlọ akwụkwọ ma ọ bụ rụọ ọtụtụ ihe dị iche ọ bụ amusement park ọ bụ ụlọ ụka ị kpọrọ na ndị Finland Stone Limited ha nọ ala anyị bụ Naijiria n'oge a etinyere gị ya mmọnwụ nezie anya ka ị hụ ụdị ha na-arụ na mgbago etu ha esi arụ ya na mgbago ka ha si bukọrọ ngwa ọrụ ha wee lata ala anyị bụ Naijiria na-emekwa ya na mgbada ọ nya ka o ji dị mma mmadụ pụọ ọrụ oyibo i ruo ebe ndị ọcha nọ mụta ezigbo ihe ndị ọcha na-eme welata ya n'ala anyị bụ naijiria rapụrụ ha nke dị njọ ana m asị na chi foro afọ ga-eme gịnị ọ ga-eforo onye ọbụla nkwọ ihe anyị zitere gị ọ bụrụ na ọ dị gị mma nyere anyị aka tụsaa ya zigara ya ndị enyi gị dị iche iche ya bụ nke a na-akpọ share with your friends You dey showcase your businesses, oh. You dey advertise your businesses, oh, from all over the world.